Dzina langa ndi Chikumbutso Chisale.
Yeah. Anzanga ndili nawowa ndi a Chipiriro. Ineyo awa ndi ine tacheza kwa nthawi yayitali. Chabwino.
Nde zinachitika kuti achemwali awo anatisiya ndi anasiya mwana wang'ono. Yeah. Ndi atasiya mwana wang'ono anzangawa chifukwa cha mavuto azachuma yeah, yeah.
zimaoneka kuti kusamalira mwana uja kukuwavuta chabwino chabwino ndiye nditakhala naona kuti ndimulandire mwanayo oh chabwino e, mwanayo ndakhala naye kwa chaka ndithu aha komabe ndinaona kuti ndi chanzeru kuti ndibwere kuno kuti mundithandize kuti njira zimene ndikutsatirazo ndi zolondola chabwino komanso mundiunikire momwe ndingamthandizire mzanga pa kasamalidwe ka mwanako oh chabwino e, kutengera kuti pammawa tisaphwanye malamulo a boma a kasamalidwe ka mwana ah, chabwino ndithu mayi mwachita bwino amati kufunsa ndi kudziwa eti e, makamaka si aliyense amene amadziwa za malamulo ndiye okay chabwino mm. tsono mufuna kuti bwalo likuthandizeni chani mwafuna adoption fostering kapena guardian pamenepo mungo zilipo zinthu zitatu za kasamalidwe ka mwana adoption fostering ndi guardian Ndiye mukufuna bwalo likuthandizeni kumbali iti? Ineyotu pa zitatu zonsezo sindimatha kuzimvetsetsa bwinobwino kusiyana kwake. Okay. Ndiye mwina ndipemphe kuti mundilongosolere kaye kuti mwina ndikhoza kuzindikira kuti njira yeniyeni imene ndikufuna kutsatira ndi itiyo. Okay chabwino.
Eyetu. Ah, chabwino. Yayi zikomo kwambiri tikufotokozerani. Chabwino.
Sikuti ife ndi akatswiri za malamulo koma nafe timangoyesera. Eh, Koma makamaka. tikufotokozerani. Mm. Yeah, ak- tiyambira ndi Guardian. oho ya malinga ndi malamulo ochokera ku uh, bungwe loyang'ana za kasamalidwe ndi katetezedwe ka ana mhm eh, amanena kuti eh, fostering fostering eh? Eh. ndiyamba ndi fostering chabwino ndi kumutenga mwanayo Mm. kwa kanthawi kochepa pamakhala period mwina 3 months ehe mutenga mwana muzikamsamalira that is fostering Mm. ndiye tikafika pa guardian guardian ndi kumtenga mwanayo komanso kapena kumamuthandiza ali kwawo kumamuthandiza mm. kapena kumutenga nthawi pang'ono kumuthandiza choncho as guardian mm. komanso also azimuyang'anira mwanayo chabwino eh, koma pamene fostering ndi kumutenga m'manja mwawo ndikukakhala naye kumene Kunyumba kukhala kwanga, eh. ndikumamusamalira koma pa period pa nthawi yake imene chimachitikira ikatha period imene ijayo mumabweranso kudzachita apply ku court kupemphanso kunena kuti okay 3 months ija yatha ndifuna ndipitirizenso kutani mwanayo kumamsamala malinga ndi chithandizo sakuchipeza Chabwino. ndiye mumachita choncho m- kumapempha Kumapitiriza pempho. Aha, chabwino. ndi mmene Oh, imakhala oh. fostering Chabwino. pamene guardian kumamthandiza mwana ali m'manja mwawo chithandizo nkumatani Kumapita. kumamthandiza Oho. ndiye tika- tikafika pa adoption adoption mwina amamva mawu kuti adoption iyi ndi adoption ndithu. im- imangomveka anthu amakuti adoption adoption adoption. adoption ndi kumutenga mwana uja kukhala ngati wako kumutenga manja mwawo ndi mmene mwafotokoza kuti chithandizo nchochepa mumutenge mwana uja adoption example yabwino ya Madonna uja anamutenga mwana uja Eya. mumutenge mwanayo muzikamsamala mwanayo Ngati wanga. Pamene mukhalako ngati wanu mmene mumachita ndi mwana wanu uja chilichonse mmene mukamuchitira chabwino that is adoption mwamvetsetsa eh mwamvetsetsa bwinobwino zikumveka ya ndiye
apapa sindikudziwa kuti inu pa status guardian yo fostering yo ndi adoption mufuna musankhepo chiti ineyo ndi mmene zilili ndikhoza kusankha adoption komano anzanga musadandaule iyi Ineyo olo mwanayo ndikumufuna kum'tengeratu. Ndikufuna ndimusunge kufikira atafika msinkhu okuti akutha kuziimira payekha kumapanga china chilichonse. Koma sindikuwatsekera kunja iwowa ngati aunt ake amene tinganene kuti azakhali ake. Ali ndi ufulu iwowa kumabwera kunyumba kwanga, kudzamuona mwanayo, kudzacheza naye, Ngatinso apeza kenakake kangachepeko kuti amusamalirire mwanayo, ndi kwabwinobwino ndithu, azibwera nazo kudzandipatsa kuti ndisamalire naye mwanayo limodzi. Ah, chabwino. Eyetu. Chabwino. Ya, chabwino. Tsono chimene chichitike chikutchena kuti mwafika ndi mu registry tichita process imene timachitira za ma application ena aliwonse kuti tipite nayo ah, application yanu tiyitenge tipite kwa magistrate a magistrate akachite set tsiku loti mudzabwere ku bwalo kuti tsono adzapereke maganizo awo pa pempho limene mwapemphalo zikomo kwambiri mwamvetsetsa kwabasi ife tiyendetsa zonse tilemba zonse ma details anu onse maina anu onse zonsezo tizitenga chabwino ndiye titsegula fayilo kuti ipite kwa magistrate zikomo kwambiri ndathokoza ndamvesesa Ya, zikomo kwambiri tiyeni sisi
basi zikomo oh zikoyenda sizikomo Yeah, zindabwino

and in the matter of pg apa tanena pg tabisa dzina la mwanayo pofuna kumsungira ulemu mwanayo that's why tanena kuti in the matter of pg Does the guardian have anything to say for ruling? taimani mayi
muli ndi cholankhulapo bwalo lisanapereke maganizo ake Eh, ndili ndi cholankhula Proceed. Mhm, lankhulani
eyi mayi simangokhala kaye pansi ndilankhula
Does the applicant of the adoption have anything to say? kodi amene mwapempha bwalo lino muli ndi cholankhula imirani ayi kumpando ine ndikungodikirira inuyo
Is the guardian ready to speak? Mwakonzeka mtima wanu wakhala pansi mutha kulankhula pempho limene linapempha bwalo kuti mwina muli ndi cholankhula. E, kumpando ineyo langa ndi pempho. kuti pali anthu ena amatha kubwera ndi vuto kuzakupempha iwe ukachivomera kupezeka kuti chinthu ichi pamawa ndikuyambitsa vuto monga momwe anabwerera amayiwa ndi anzanga ndakhala nawo kwa nthawi yayitali koma vuto ndilokuti ine kuperewedwa kwanga ndikumene kwandichititsa pempho langa ndilokuti Akanyamula mwanayo kukakhala naye poti anakhala naye, chonde asakamgwiritse ntchito njira zina chifukwa anthu ena amatha kubwera kuzakupempha kenako mwana uja ndikukamgwiritsa njira zina zosakhala bwino chifukwa ine mwanayo ndinamzolowera. pempho langa ndi limenelo kumpando This is a ruling for an application that was made by the applicant for guardianship of an infant PG. awa ndi maganizo a bwalo lino ah, litamva pempho kuchokera kwa amene afuna akasamale mwanayo dzina lake mwanayo pg The facts that have been presented before the court are that zomwe abweresa kubwalo kuno kuti apemphe bwalo ndi zili motere the applicant, Ms. Chikumbutso, and and the aunt of the child have been good friends since they were young. achikumbutso amene apempha bwalo lino ndi a- anti ake amwana amene afuna azikakhala nawo achikumbutsoyo akhala pa- pa ubwenzi nthawi yayitali
In January 2022, the applicant went to visit the child's aunt, where she discovered that the child was suffering from malnutrition and looked very pale. mu januwali chaka chatha pamene achikumbutso anapita kukacheza kwa anzawo anakapeza kuti mwanayo sali bwino amatupa chifukwa chakusowa zakudya mthupi
The aunt told her that she was unable to look after the infant. ndipo amayi amene asunga mwanayo anti ake azakhali kapena tinene anauza achikumbutso kuti ndilibe chithandizo kuti ndingamusamalire mwanayo This was because she was not working and her business is not doing well. mawu amene ananena chifukwa kuti bizinesi yawo mpaka pano sikuyenda bwino alibenso china chilichonse chimene angachite kuti mwanayo amsamalire The applicant then offered to take care of the infant until she is able to support herself. Pamenepo respondent kapena a Chikumbutso anapempha kuti "Ah, bwanji mwanayo ndimutenge ndizikakhala naye kufikira atafika pa msinkhu woti mwanayo atha mwina kumadzithandiza yekha. The child has since been living with the, pet- the applicant and looks healthy. Ndi pakali pano mwanayo wakhala ndi amene akupempha kuti akakhale naye a Chikumbutsowo. Ndi pakali pano mwanayo ali ndi thanzi labwino.
Section 40 of the Child Care Protection and Justice Act provides that malamulo ochoka pa section 40 a kasamalidwe ka- ka- ka- kaonekedwe ka mwana amanena motere if a child or any member of the family considers that a surviving parent has is not fit to have legal custody of the child, ngati akumbumba kapena akubanja aona kuti munthu amene ali ndi mwanayo sakutha kumsamalira mwanayo amene angasamalire ngati mwana
They may apply to the court to, to get a guardian and have legal custody of the child. atha kupita ku bwalo kukapempha chi- chilolezo kuti wina amene ali wothekera kusamalira mwanayo atha kumutenga kuti azikamsamalira And where such an application is made, pamene pempho limeneli labwera ku bwalo
the court can either appoint a guardian
bwalo litha kusankha pakati pa akumbumbawo kuti uyu ndi amene woyenera kuti akasamalire mwanayo.
and make an order that the guardian shall act jointly with the parent. ndiponso limaperekanso mphamvu bwalolo kunena kuti komapo chithandizo chimene chocho onsewo azakhali ake ndi amene apempha mwanayo azikathandizira limodzi mwanayo. The court will make any other orders which it deems fit in the circumstances. bwalo litha kupereka maganizo ena alionse limene likuona kuti ngoyenerera pa nkhani imene yabwera ku bwaloko. From the facts presented to this court, it Ma- is clear that the aunt of the child is unable to take care of the child. malinga ndi mfundo zimene zabwera kuno ndi amene apempha pabwalo kuno akuona kuti anti kapena azakhali amene amakhala ndi mwanayo ngosayenera alibe chithandizo kuti angasamale mwanayo
And the maternal aunt is unwilling to, to, to give up the, the, her responsibility over the child. Ah, ndipo amene akumsanga alibe chilichonse chofuna kuti angamthandize mwanayo zimene akufuna
but she is unwilling to, to let go, to totally let go of the child. koma iwo sakufuna ndipo akunyinyirika kuti mwanayo apite akakhale ndi mayi Chikumbutso
Save that only the circumstances are forcing her to let the child up for adoption. koma zochitikazo ndi mmene waku- sakupezera bwino ndi chithandizo kuti asamale mwanayo ndi zimene zapangitsa kuti ngakhale zili choncho ndimlola mwanayo kuti amutenge azikamsamalira anzanga Since the best interest of the child are the paramount consideration in this court, popeza zofunikira za mwanayo kuti akule bwino ndi zofunikira kwambiri ngati bwalo limene likuonera
this court therefore grants the application. pachifukwa chimenechi bwalo likuvomera kulola pempho limene a Chikumbutso anapempha bwalo kuti azikakhala ndi mwanayo But it orders that the the new guardian will act jointly with the aunt of the child. koma likuyikaponso lamulo lonena kuti ngakhale chikumbutso mwanayo amutenga koma azikayang'anira wonse limodzi ndi azakhali ache amwanayo
Section 40, subsection 3 of the Child Care Protection and Justice Act section 40 yotsatira yake 3 ya kasamidwe ka mwana imanena motere gives the court liberty to order that the parents should also contribute to, should also financially contribute to the welfare of the child. pamene pamanena kunena kuti nga- makolo onse nawonso alinso ndi uh, ufulu wothandizapo pa mwanayo ngakhale watengedwa ndi kukasamalidwa ndi anthu ena In the matter at hand, pa mlandu uli m'bwalo muno lero clearly the maternal aunt is completely helpless financially. zikuonekeratu poyera kuti alibe pogwira anti ake a mwanayo It will therefore be unreasonable for this Court to make such an order. Pachifukwa chimenechi bwalo likhala ngati lozungulira mutu likapereke la- lamulo limeneli kuti awanso anti nawonso azithandiza pa mwanayo. However, the Court will still encourage the aunt Komabe ngakhale zili choncho, bwalo lino lilimbikitsabe anti ake a mwanayo to provide support where it is necessary and she is capable of doing so. kuti ngati apeza kenaka kangachepe atha mwanayo kumakamthandizako. zoona ndikavula mchenga ndizithandiza
In the unfortunate event that the aunt dies. Zitakhala kunena kuti mwina mwangozi a anti ake a mwanayo atisiya kapena amwalira. the guardian shall continue to act as a guardian of the child even after the death of the of the aunt.
amene amtengayo mwanayo kuti azimuyang'anira apitirabe kumsamalira mwanayo kukhala ngati mmene amakhalira nayo anti ake a mwanayo. The court wishes to commend the applicant herein for deciding to legally. formalize her guardianship over the child. Bwalo lino lifuna liyamike kwambiri iwo amene anabwera kubwalo kudzapempha pempho loti akakhale ndi mwanayu chifukwa cha kutsatira njira yabwino ndondomeko ya mmene malamulo azikatsatirira. This is highly recommended as legal guardianship accords the guardian to exercise all rights over the child Izi n'zofunikira kwambiri chifukwa pamene mukapatsidwa mphamvu mumachita chilichonse chofunikira pa mwanayo and it also works for the best interest of the child. ndipo mukamachita zimenezo zimathandizira mwana kuti akule bwino. On the other hand, if improper procedure is followed, a Kumbali ina, ngati dongosolo limene mwachitali silinachitike, the guardian does not have full rights over the child or any claimable rights. Iwo amene akupempha kuti akakhale ndi mwanayo alibe mphamvu yeniyeni yoti mwanayo akhale naye kukhala ngati wawo kapena kukhala ndi cholankhulapo pa mwanayo. and they cannot be allowed to make any decisions on behalf of the child. Ndiponso mabwalo samaloleza kuti aikepo maganizo ake. wopemphayo kuti pa mwanayo. Once again, we commend the applicant for following proper legal process. a. Bwalo likuyamika amene akupempha m'bwalo muno kuti akakhale ndi mwanayo potsatira malamulo amene amayenera kutsatidwira. The guardianship accorded to the applicant in this matter is with immediate effect. a. Chisamaliro cha mwanacho, mmene bwalo lalamulira, chiyenera kuyambira panopa lero. and will run until the infant herein attains the age of 16. ndipo chithandizo chimenecho kapena chisamaliro chimenecho chikhala chikupitirira pa mwanayo kufikira mwana akwanitsa zaka 16 kapena 18 However, when the, where the circumstances permit, komabe ngakha- nga- ngati pangakhale china chake chofunikira kuchitika the applicant is at liberty to extend the guardianship from 16 to any other age until the child is able to fend for themselves. iwo atha kubweranso kubwalo kuno kudzapemphanso ah, mphamvu ina ina kuti mwanayo ndifuna ndipitizebe kumsamalira mpaka mwanayo atakwana zaka 16 kapena 18. The applicant must take note that this order can be revoked. komanso amene akupempha bwalo kuno kukhala ndi mwanayo ayenera kudziwa kuna kuti ah, ah, oda imene yaperekedwa ndi bwalo lino litha kusintha kapena kuchotsedwapo modified or varied at any time. kapena itha kusinthidwa nthawi ina iliyonse imene bwalo lingaone kuti tiye tilisinthe lamulo lija This can be on application of the, the aunt of this child izo zikhoza kutengera pa pempho limene angapemphe khazeni ake kapena azakhali a mwanayo
or any family member. or kapena wina aliyense wakubanja kwa azakhaliwo. or by a social welfare officer. kapena iwo amene amayang'anira za kasamalidwe ka ana. This will be dependent on the capacity of the aunt to take care of the child. Izi zatengera ndi mmene a aunt akeyo ali ndi mphamvu tsopano kuti mmene chisamaliro atha kukwanitsa kusamalira mwanayo. And also how the new guardian is treating this child. Ndiponso pataunikidwa bwino kuti kodi amene wamtenga mwanayo akumusamalira bwanji. It is so ordered. Ndi mmene bwalo lagamula chigamulo chake.